kababilo tv ɲamadabaw an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ka lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma fo y'a fɔ a ka ɲamadali yɔrɔw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye an ka kunnafoni waatiw selen kunnafoni minnu bɛ lase aw ma mali kɔnɔ Fo ka taa se mali kɔkanna ma aw bisimila bi kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kan a dakun kunbaba minnu sɔrɔlen don an bolo olu filɛ ye laadalako la an ka jamanakuntigi ka dagayɔrɔ walima yɔrɔ wɛrɛw la an ka maa ɲɛmaw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka sunkalo bonya barika da ni suntigɛba ye ni o ye foroba suntigɛ ɲɔgɔn fɛ san caman ta tun bɛ kɛ jamanakuntigi dagayɔrɔ la nka ɲinan san in na minisiriri ɲɛmaa ye o bisimilali kɛ maa balalen dɔ yera kɛnɛ kanna la min balila maa caman o yelen kɛnɛ kan farafinna tɔgɔla seliba dɔ senfɛ lajɛ dɔ kɛra an ka faaba kɔnɔna na an ka dunanjiginsoba dɔ kɔnɔ o min kɛnɛ kan maa caman yera kɛnɛ kan a ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo n'u b'a wele ko piyɛri buyoya ale kɔni ye bisimilali kɛ mali kɔnɔna maa ɲɛmaw la fo ka taa se mali kɔkan maa ɲɛma wɛrɛw la Maa min yɛrɛ bɛ yen ni o ka kan ka bisimila kɛnɛ yɛrɛ kan ni sigi bɛ k'o kɔnɔ o ye minisiriri min bɛ yen ni ale ɲɛsinnin don farafinna ka kelenya ma ale ma ye kɛnɛ kan min ye cɛbilen diramɛ ye mali ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔba ale ye a nɔnabila an balima kababilo tv ɲamadabaw nin ye bi bamanankan kunnafoni kumabaw ye aw bisimila a tɛntɛnli kɛnɛ kanna la Ayiwa an seginna ka na aw ɲɛkɔrɔ ka se ka na tɛntɛnli kɛ an ye kunnafoni minnu kumabaw lase aw ma an b'a daminɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ laadalako la mali ye silamɛ jamana ni sunkalo sera an ka jamanakuntigi ale bɛ silamɛw hakaja mali maabaw wele minisiriri bondaw b'o la fo ka taa se an ka laadala ɲɛmɔgɔ ma k'u bɛɛ lajɛlen wele u bɛ jɛ ka taa foroba suntigɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka dugawudon kɛ jamana ye jamana basigi ani jamana ɲɛtaa ni a bɛn ni a kelenya ɲinan san in na min ye minisiriri ɲɛmaa ye dɔkitɔrɔ bubu sise ale ye bisimilali kɛ minisiriri bondaw fo ka taa se silamɛw ni mali maa ɲɛmaa bɛɛ wele ka se ka taa foroba suntigɛ in kɛ balannamaa min ni sigi kun tɛ k'o kɔnɔ n'o yera kɛnɛ kan o kɛra jamanakuntigi An ka jamanakuntigi Alihaji Iburahimu Bubakari Keyita, a bɔtɔ tun don sanga bonda dɔ la, a tɛmɛna sa ka se k'i sen jɔ suntigɛyɔrɔ in na, a yeli kɔni balila maa caman na, bawo maa caman sigi kun tɛ ni a ye. Jamanakuntigi nanen kɛnɛ kan, ni o ye Alihaji Iburahimu Bubakari Keyita ye, dumunikɛw bannen kɔfɛ, a ye dakurunɲɛ damadɔ fɔ, dakurunɲɛ damadɔ min ni a y'i sinsin a kan k'a fɔ sunkalo ye kalo barikama ye, Mali ye silamɛ jamana ye, ko suntigɛ in ma ban, k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ, an ka jɛ ka dugawu kɛ jamana in ye, ko ala tala de bɛ da kunnadi dɔn jamana in bɛ se ka basigi cogo min a bɛ se ka kolo suma cogo min a ye dantigɛli minnu kɛ ka hakilila minnu fɔ suntigɛ bannen kɔfɛ dakurunɲɛ fila la an ka jɛ k' an ɲamada ORTM jabaraninso mɔgɔw olu ye minnu sɔrɔ an ka ɲamada olu fɛ nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye ka na yan ko n'a kɔrɔ don a tɛ ko proviseur minnu tɛmɛna u ka go n ye o tɛ mais sababu ko don bi an bɛ ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ la n denkɛ y'a fɔ n ɲɛna ko bi a b'a fɛ ka sun tigɛ ni maa o maa an ka maakɔrɔw ani an balima minnu da don ekɔliko kuma na dugutigiw ani diinɛ ɲɛmɔgɔw k'u bisimila iftar la et surtout a ko ma ko n bɛnkɛ bɛ sɔrɔ yan n bɛnkɛ malamin jara n ko tɔw ka yafa n ma nka n'a danna ale kelen ma n bɛ wuli n bɛ na donc o de ye n se yan bi su in na ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa o maa à quelque titre que ce soit i y'i da don école ko in na k'a ɲɛnabɔ ka bɛɛ fo bɛɛ école ye fɛn min ye ne bolo n b'a dɔn école ye fɛn min ɲɛ ne ye n b'a dɔn ne ka nin nali yan bi ŋaniya yira don ka n denkɛ encourager mais aussi k'a yira k'a fɔ a da donlen don ee école ko baara in na minnu fana y'a dɛmɛ ka u fo waleɲuman dɔn bangusa bangu n fa ani n bɛnkɛ malamini jara kurake k'aw fo ka waleɲuman dɔn daramani ɲare ye SNEC ɲɛmɔgɔw n denw AEEM k'aw bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'aw waleɲuman dɔn ekɔli ye ne nin de ye Farafinna tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ ni a seli kɛra an ka jamana kɔnɔ yan an ka dunanjiginsoba dɔ kɔnɔ Pierre Buyoya ale yɛrɛ ye maa ye min ni a cɛsirilen mali kunko la kosɛbɛ ale maaba caman bisimila kɛnɛ kan a la mali minisiri min bɛ ni ale ɲɛsin don farafinna ka kelenya ma a don in na ale kɔni ma se ka ye kɛnɛ kan nka minisiri wɛrɛw yera kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min bɛ ni a ɲɛsin don mali kɔnɔna ni a kɔkanna kibaruw ɲɛnabɔli ma Alilha cɛbilen dramɛ cɛbilen dramɛ ale jira kɛnɛ kan cɛbilen dramɛ kɔni kɛnɛ in kana la a ye dantigɛli dɔw kɛ dantigɛli min ni maa bɛ se k'a fɔ a ma tɛmɛ maliden si tulo kan dantigɛli in kɔni c na an ka jabaraninsow la fo ka taa se rezo sosiyow ma a kɛra bɛɛ lajɛlen dako ye a kɛra bɛɛ lajɛlen ka kɔrɔfɔ ye kɔrɔfɔ min ni a ma tɛmɛ maa si tulo kana la kɛnɛ kan bawo wale dɔw kɛra wale minnu ni a ma bɛn minisiri ma ale yɛrɛ kɔni m'a bila dagirin da la a ye dantigɛ kɛnɛ kan o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la wale min ni a kɛra mali kɔnɔ ni o ye farafinna ka kelenya ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna waleba kɔni bɛ dantigɛ a tɛ se ka kɛ abada fɔ mali jɔnjɔn ni o ye imu nasiyɔnali ye ale ka da kɛnɛ kana la ni imu nasiyɔnali de bɛ da kɛnɛ kan mali jɔnjɔn don min na bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ ka i bolo da dusukun na k'i mɔzɔn k'i jɔ k'a jira k'a fɔ a bonya bɛ yɔrɔ faso jɔnjɔn don faso misali don o tuma na fɛn don fɛn min ni maliden bɛɛ kan ka bonya o sen fɛ jateminɛ dɔw kɛra kɛnɛ kana la an y'a fɔ aw ye cogo min k'a fɔ maa caman bɛ kɛnɛ in kana la ni o ye sema maa ɲɛmaa maa min tun bɛ kɛnɛ kan sema tɔgɔ la ni o ye sema ɲɛmaa ye n'o ye sidi barahima uludu sidati Imu nasiyɔnali dalen ale kɔni sumayara wulili fɛ maa ko a bɛ wuli maa ko a tɛ wuli a laban ka wuli k'i jɔ a ye so sa la waati min na ka wuli k'i jɔ a ye a bolo kuruwaze k'a da a disi la a ma misalisi jira bonyasira kan a ma misalisi jira karamasira kan o ka nin kɛlen minisiri ni o ye cɛbilen dramɛ ye ale m'a bila dagirin da la cɛbilen dramɛ ye kɔrɔfɔ ta o yɔrɔ bɛɛ ka shɔni sigi min ye sidati ale ka waleyaw ye sema ɲɛmaa a ko a k'a dɔn k'a fɔ an bɛ kɛnɛ min kan mali ye jamana ye jamana min ni yɛrɛmahɔrɔnya jamana don ko a k'a dɔn malidenw yɛrɛ dama jɛra k'i bolo nɔ bila sɛbɛn min na ni sema mɔgɔ bolo nɔ bilala a la n'o ye akɔri puru la pɛ bɛnkansɛbɛn ye a k'a dɔn k'a fɔ waleya dɔw b'a kɔnɔ waleya minnu ni ale b'i sɔɔni sigi ka mɔgɔw k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛn la sa sidati ni o ye sema ɲɛmaa ye a ko akɔri puru la pɛ bɛnkansɛbɛn kɔnɔna la ni min n'a sigikafɔw kɛra alizerikaw ka jamana kɔnɔna la a ko a kɔnɔ fɔlɔ mali ye jamana yɛrɛmahɔrɔnyalen o bɔlen kɔfɛ mali yiriwa ni a kelenya ni a ɲɛtaa ni a fɛɛrɛ minnu bɛ boli mali kelenyasenw kan k'i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛɛ jɛ ye kelen ye o la o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a da don a la k'a fɔ ko u ɲinɛnen don fɛn dɔ kɔ ko mali k'a ta a kɔrɔn ni tilebin ni ba ni kɛɲɛka dugukolo sibiri ɲɛ kelen tɛ yen ko jɔnforola ta b'a la k'a bɛɛ ye forobafɛn ye wa maa si tɛ yen a kɔnɔ ko min ye i dama maa wɛrɛ ye a k'o bɔlen kɔfɛ u k'a dɔn k'a fɔ mali jɔnjɔn imu nasiyɔnali ko a ka kan ka bonya mali ye peyi layiriki fana ye siya bɛɛ bɛ bɛn a kɔnɔ k'u k'o dɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ an ka foroba bɛnkansɛbɛn in kɔnɔ min ni an bolo jɛra an jɛra ka an bolonɔ bila a la a ko a b'a da u tulo kan fana min ye akɔri puru la pɛ bɛnkansɛbɛn kɔnɔna ye ko mali darapo ka kan ka bonya maa o maa bɛ yen k'i bɛ mali dugukolo kan k'i kan ka mali darapo bonya ko i k'a dɔn k'a fɔ mali hymne national i ka o fana bonya Cɛbilen Daramɛ a ye nin dantigɛli ninnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnya sa ka sanga ni CMA maa ɲɛmaa ni o si Sidi Brahim Ould Sidati ale ka waleya ye kɛnɛ in kana la ko e k'a dɔn k'a fɔ an ka hymne national fɛn don maliden bɛɛ kan ka bonya mali kɔrɔn kɛɲɛka ba ani tilebi nin bɛ se ni an ye jamana wɛrɛ kunkanko kibaru la alizerikaw fɛ yen Maa bɛ se k'a fɔ aliziri bi la kɔni a ni sumani cɛ ka jan walebaw wale minnu bɛ ka kɛ walew don sa minnu ni a tɛ bɛn kofɔ walew don ani jamana bɛ ka laɲini min kɛ ni a t'o kofɔ bɛɛ b'a dɔn nin waati la k'a fɔ aliziri kɔnɔna jamanadenw kɔni bɛ ka wulikajɔ boloda ka muruti kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka min ye jamana kɔnɔna maa minnu bɛ mara la bi olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'a fɔ jamanakuntigi kalafili labɛn bɛ u fɛ ka bɛn ni zuluyekalo nata tile naani ye ɔ hali n'a sɔrɔla o kɔni gɛn bɛ wale sa wale min maa minnu wulilen bɛ ka wara dan ni a kɛra sababu ye ka jamanakuntigi ka fanga bin olu kɔni ma jɛn ni a ye abada k'a fɔ olu ka laɲiniw ni o bɛɛ lajɛlen ma sabati ko jamanakuntigi kalafili kɔni k'a man kan ka dɔgɔda kuma tɛ ka taa se a waleyali ma o tuma na ko kabini o yɔrɔ la maa ka kan k'a dɔn k'a fɔ alizerikaw ka jamanakuntigi kalafili kɔni siga ni ka donnen don a la kabini kelen Kunnafoni dɔw dira u ka arajoso la sɔgɔmada joona fɛ min senfɛ sa kunnafoni kunfɔlɔ minnu sɔrɔla o ye k'a fɔ jamanakuntigi kalafili kɔni wele filila k'a fɔ maaw ka taa ka taa u ka ɲinini sɛbɛnw don kunnafoni bɛ di waati min na o ye k'a fɔ fo ka taa se a kuncɛli ma sibiridon minuit waati maa si kɔni ma taa ka taa i ka sɛbɛn bila jɛkulu min bɛ yen ni u b'a wele ko Conseil constitutionnel olu ye lajɛ balalen dɔ kɛ u ka kunnafoni di waati u ko lajɛ balalen dɔ bɛ yen o lajɛ bannen kɔfɛ kɔsa da fɛ u nana ka na kunnafonidi dɔ kɛ o kunnafoni ni sen in na u y'o di Agence France Presse mɔgɔw ma o senfɛ u y'a jira sa k'a fɔ o kɔnɔna na ko sɛbɛn fila yera sɛbɛn fila min ni o maa fila taara ka taa u ka sɛbɛn don k'a fɔ olu bɛ jamanakuntigiya ɲini k'o donna mɛ kalo tile mugan ani duuru san ba fila ni tan ni kɔnɔntɔn kabini nin yɔrɔ la mɔgɔ kɔni kan k'a dɔn k'a fɔ ko kɔ bɛ ka don ka ban ɲɔgɔn ma k'u taara ka taa o sɔrɔ jɛkulu min bɛ yen ni o kan ka sɛbɛnw bisimila olu ka sekeretariya la k'u taara ka taa o sɛbɛn fila sɔrɔ yen maa fila min tɔgɔ bɛ o kɔnɔ u bolo o fɔlɔ o ye Abdel Karim Hamadi o fɔlɔ ye filanan o ye Hamid Touahri nin maa fila de tɔgɔ b'u bolo k'a fɔ u taara ka taa olu ka jamanakuntigiya ɲinini sɛbɛn sɔrɔ u ka yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ ni o bɛ sɛbɛn bɛ sɛbɛn ɔ kabini o yɔrɔ la u ye sigi kɛ sa k'a fɔ o sɛbɛn fila kɔni u bɛna ka na u sinsin u kan ni ka jamanakuntigiya kalafili a labɛn min bɛ ka labɛn u fɛ ka bɛn ni kalo nata ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin hakilina min filɛ nin ye bɛɛ lajɛlen kɔni sigira a kan sa k'a fɔ nin kɔni ye ko ye ko min bɛ ni a ɲɛ man di bɔra ka kunnafoni di k'a fɔ sɛbɛn ma sɔrɔ furu tanfura ma da kunnafoni dira tuguni k'a fɔ ko maa fila ta sɔrɔla kunnafoni kunfɔlɔw minnu sɔrɔla kunnafoni di sɛbɛn fɔ alizerikaw fɛ yen o ye k'a fɔ abdelkarim ale yɛrɛ maasa maa min bɛ ni ale de tun ye a ka jamanakuntigiya sɛbɛn don ka bɛn ni awirili kalo tile tan ani seegin tɛmɛnen o min bɔra a ma ka sanga ni jamanadenw ka murutili belebele ko maaw tun bɛ min kalama hamadi ka sɛbɛn donni la o tun ye awirili kalo tile tan ani seegin ta ye ko k'a fɔ a nana ka na a kura kuraya mɛ kalo tile mugan duuru ko maa si tɛ o kalama o tuma na sa nin b'a jira k'a fɔ awirili kalo nata kɔni donni k'a fɔ a y'a ka sɛbɛn don la maaw b'o kalama nka a tɔ maa tɛ o kalama an b'o la sa k'a fɔ alizeri kɔni kɔnɔna bi wulikajɔ daminɛna kabini feburuye kalo tile mugan ni fila alizeri kɔnɔ min taara kuncɛ abdelaziz butefilika ale ka fanga dafirili la jamanadenw kɔni sigi bɛ min kan o ye k'a fɔ jamanakuntigi kelen ka fanga bila o ta bannen ye dɛ ko fo jamanakuntigi ni maa o maa bɛ ni a n'o tun bɛ bulon kelen kɔnɔ ka baara kɛ a ka san tɛmɛnen ninnu na sanjan in jamanakuntigiya ɲinin na ko fo bɛɛ ka taa ka bɔ yen pewu ko sun ko da kana don jamanakuntigi kalafili la Ɔ nka jɛkulu dɔ de bɛ kɛrɛfɛ olu bɛ ka maa fila ka sɛbɛn donni kofɔ k'olu y'u kanbɔ ko jamanakuntigi kalafili labɛn bɛ ka bɛn alizerikaw fɛ yen zuluye kalo nata tile naani ma hali bi farafinna kunnafoni la burukina fasokaw fɛ yen maa naani bɔnɛna a ni na egilisi kɔnɔ tuguni nin kɔni b'a jira sa k'a fɔ burukinakaw ka kirecɛnw min ye dansagonwale tigilamaw kɔni ye ɲɛsinfan wɛrɛ foyi t'a la Krecɛn kɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sa siya min bɛ ni u b'u weele ko katoliki o ye kerecɛn bonda dɔ ye u ka dugu min bɛ ni u b'a weele ko tulufe o tulufe kɔni ye marabolo sa min bɛ burukina jamana kɔrɔnyanfan fɛ dansagonwale tigilamaw kɔni taara krecɛnw ka dagayɔrɔ dɔ sɛgɛrɛ ye u bɛ bato yɛrɛ tan ni filala waati min na ni ka taa binkanniwale ta k'u sɛgɛrɛ a kɛra sababu ye ka ka se ka maa naani bɔnɛ a ni na kunnafoni kunfɔlɔw tun ye maa saba de kofɔ nka kɔsa da fɛ sa u nana sɛmɛntiya k'a fɔ maa naani de bɔnɛna a ni na wale in yɛrɛ kɛra nɛgɛ kanɲɛ kɔnɔntɔn waati kari tɛmɛnen ka don min ye kirecɛnw ye u bɛ batobon in na waati min dansagonwale tigilamaw ninnu nana jɔ u da la ka se ka kɛ sababu ye ka maa naani bɔnɛ a ni na maa saba ɲɔgɔnna bɛ yen ka olu sɛbɛkɔrɔ jogin ɔ nin kɔni kɛra wale sa wale min ni a bɛ ka kirecɛnlakaw burukinafasokaw fɛ yen u dusukun kɔni sɛbɛkɔrɔ kankanmu bi ko sɔmi kɔni kɛra nin dugu kofɔlen sa ni o tulufe ye k'a fɔ bin kɛra ale kirecɛnw kan waati min na min ye dugumaaw kɔni ye bɛɛ lajɛlen ja wulila dɔw ye ala minɛ k'u kunda kungo kɔnɔna kan maa dɔ ye kunnafoni nin di k'o sɛmɛntiya ko dɔw kɔni don b'u ka so kɔnɔ ka da bɛɛ lajɛlen datugu da la ko fo nin yɔrɔ in na ko bawo jatigɛ kɔni min ye o ye o bɛ kirecɛnw ka bonda la nin waati na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa burukina fasokaw fɛ yen ko jateminɛw kɛra nin waati laban ninnu na ko kabini burukina faso kɔnɔna na nin san laban ninnu na egilisi kɔni bɛ ka dayɛlɛ ka caya fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko maa bɛ se k'a fɔ o de kɛlen bɛ sababu ye sa ka ɲɛsin dansagowale tigilamaa ninnu ka kɛwale ye wale min ni u bɛ ka ta sa ka se ka kerecɛnw sɛgɛrɛ k'a fɔ dansago a barika b'a fɛ ka bonya ka sanga ni egilisi cayali ye Farafinna kunnafoni nasiraw la an bɛ taa sudan jamana kɔnɔna na sudankaw fɛ yen an b'aw ladɔnniya sa k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛ yen min ye silamɛ tɔn belebeleba dɔ ye maa bɛ se k'a fɔ ale de tun bɛ u ka jamanakuntigi kɔrɔ ni o ye omar el beshir ye omar el beshir kɔkɔrɔ k'a ka fanga kɔkɔrɔma don don hali bi u kɔni bɛ ka u ɲin sigi u dawolo kan sɔrɔdasi minnu bɛ fanga na bi u dalen bɛ olu kɔ kan baw a ka di olu ye min ye sudan jamana ye a sariya ka tigɛ ni silamɛya sariyaw ye u t'a fɛ sariyatigɛ sira wɛrɛ ka na min tɛ silamɛya ta ye o de la min ye sɔrɔdasi minnu bɛ k'u wara da fanga na bi n'u t'a fɛ k'a bila siwiliw ye olu de dalen bɛ u kɔ kan o kɔni nin kɛlen bɛ fɛn ye bi fɛn min ni a gɛlɛya bɛ sudan jamana kɔnɔna na ko wa jɛkulu in jɛkulu minnu wulila sa ni u ye muruti jɛkulu ye k'u wara da n'a taara kɛ sababu ye ka sɔrɔdasiw fara u kan ka el beshir ka fanga dafiri u kun tɛ olu fɛ u ka baaraw la u kɔni kɛlen bɛ jɛkulu ye min dalen bɛ kɛrɛfɛ ɔ maa bɛ se k'a fɔ bibi na olu de dalen bɛ sɔrɔdasiw kɔ kan maa bɛ se k'a fɔ olu de bɛ k'a fɔ sɔrɔdasiw kana fanga bila fana baw hakili bɛ a la hali bi mara ka to sudan kɔnɔ mara min ni o bɛna kɛ silamɛya kiri ka tigɛ ni silamɛ ye o kɔkɔrɔma dondo fanga ye mara min ni a bɛ silamɛya gasi sigi o de la u fara u kɛlen bɛ u dama jɛkulu ye hali bi jɛkulu min min faralen tɛ tɔw kan U ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen ni u b'a wele ko ALC ALC kɔni fo nin yɔrɔ in na olu kɔni bɛ muruti la ko fo fanga dɔ ka sigi fanga min bɛna kɛ sababu ye ka furancɛla fanga lakana ka furancɛla fanga mɔɔnɔbɔ san saba kɔnɔ ka taa se jamanakuntigi kalafili ma ɔ o furancɛla fanga min bɛ yen ni o ka kan ka sigi dɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ o ɲɛmaaya nɔfɛ sɔrɔdasiw b'a fɛ ka k'a ɲɛmaa ye min ye jɛkulu min bɛ yen ni u b'a wele ko ALC olu fana b'a fɛ ka k'a ɲɛmaa ye baw n'i kɛra o ɲɛmaa ye sa bɛɛ lajɛlen kɔni jigi b'a kan k'a fɔ sababu ɲumanw bɛ e ye ka se ka jamanakuntigi sɔrɔ nka min ye nin kɛrɛfɛ jɛkulu in ye olu kɔni bɛ ka kɛ gɛlɛya ye sa ka da sɔrɔdasiw kɔ kan sa o de la sɔrɔdasiw t'a fɛ ka fanga in bila abada sudan kɔnɔna na bi maa bɛ se k'a fɔ min ye bɛn kɔni ye u n'o cɛ ka jan baw sigikafɔ kunfɔlɔ minnu n'u don kun don olu bɔra maa baw sɔrɔdasiw bɛ k'u sen da sigikafɔw kan Hali bi kunnafoni nasiraw la an bɛ taa ni aw ye Congo RDC, Congo RDC jamana kɔnɔna na maa 30 ɲɔgɔnna bɔnɛna a ni na, maa 30 minnu bɔnɛna u ni na a sɔrɔla kurun kasara dɔ fɛ ni o ye bateau ye min kɛra ji kanna la, nin wale in kɔni kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ka dusukasi wale ye min ni a kɛra Congo RDC jamana kɔnɔna la, maa min bɔnɛna a ni na, kunnafoni min kunfɔlɔ minnu sɔrɔla o ye maa 30 ɲɔgɔnna ye. maa kɛmɛ ani maa bi segin ni saba olu sera ka mɔ maa minnu nana ka na u bolomadɛmɛ ka fɔ u bɔ ji la olu bɔlen kɔfɛ olu ka kunnafoni ni u da sumusumuli kun fɔlɔ minnu kɛra olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ foyi ma kɛ fɔlɔ ko bawo maa min tun bɛ bato in kɔnɔ k'a tun bɛ se maa kɛmɛ saba ani maa bi duuru ma ɔ maa kɛmɛ ani maa bi segin ni saba de sera ka mɔ ka bɔ maa bi saba su yera o y'a dɔn kɔni b'a jira sa k'a fɔ ko tɔ bɛɛ hali bi ɔ maaw kɔni bɔra sa ka kunnafoniw di k'a jira k'a fɔ Congo RDC jamana kɔnɔna la min ye bato ninnu kɔni ye batow taasira sugu dɔw bɛ yen minnu ni a bɛ kɛ sababu ye ka bato sɛbɛkɔrɔ fa ko bawo ko dɔw bɛ yen o sira ninnu kanna la u bɛ bato sonyɛ maa minnu bɛ dan olu y'u dama ko ye k'o kɔfɛ i b'a sɔrɔ maa camanba wɛrɛ de bɛ minnu bɛ bato sonyɛ k'u dɛn kɛrɛfɛ ka don k'a sɔrɔ u ma lakodɔn k'o bɛɛ lajɛlen bɛ a la jateminɛ kun fɔlɔ minnu kɔni kɛra o ye k'a fɔ nin kunnafoni kun fɔlɔ minnu dira minnu sera ka mɔ ka bɔ n'o ye maa kɛmɛ ani maa bi segin ni saba in ye olu kɔni y'a jira u ka kɔrɔfɔw kɔnɔ ko hali bi maa min tun bɛ bato kɔnɔ k'a bɛ se maa kɛmɛ saba ani maa bi duuru ma o y'olu ka kunfɛtɔ jatew ye ko sabula n'i y'a lajɛ min ye RDC jamana kɔnɔna ye u ka batow bɛ taa sira dɔw kɛ minnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka sonyɛni nɔgɔya maaw ma maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka don bato kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma lakodɔn n'i ye o taabolo lajɛ ko maa caman bɛ se k'i dɛn ka don bato kɔnɔ maa minnu ni mɔgɔ kelen tɛ u kalama maa t'u lakodɔn k'u bɛ k'u dɛn ka don bato kɔnɔ nka nin jɛkulu in kɔni y'a jira sa k'a fɔ maa kɛmɛ saba ani maa bi duuru olu ka sɔmi na olu bɛ se k'a fɔ min tun bɛ bato in kɔnɔna la ko n'i ye Congo RDC jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ farafinna jamana kunbaba dɔ don ko nka ko jamana don jamana min ni sirako kɔni ma sabati yen fiyewu dugumasira kɔni o cɛ ka jugu u ka jamana kɔnɔ fo k'a fɔ u cɛ ka jugu o de la sa bɛɛ ɲɛsinnen don jikansiraw ma ko wa waati o waati o jikansiraw bɛ kɛ sababu ye ka se ka jamana denw maa caman bɔnɛ u ni na walima ka se ka jamana bila ɲɛji la sanga ni a ka waati bɛɛ lajɛlen la An bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔna na sani an ka kɔ don ɲɔgɔn na ka bi kunnafoniw kuncɛ ni nisɔngoya kibaru dɔw ye mali jamana kɔni bɛ ɲɛji ni dusukun kankanmu na ka sababuya kɛ an ka assemblée nationale dusukun kasi min bɛ ka se maliden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnlasa Baroweli sɛrikili Segu région an ka depite dɔ min ni a jɔyɔrɔ ka bon an ka assemblée nationale kɔnɔna na kosɛbɛ ni o ye honorable Modi Njayi ye honorable Modi Njayi ala taala ye a ka kalifa minɛ a la k'a to faso yɛrɛ jɔyɔrɔ fali la k'a to jamanadenw ka cidenya la ni o ye wasadenya ye an ka assemblée nationale kɔnɔna la nin wale in kɔni kɛra wale ye bi min kɛlen bɛ dusukun kasi ye ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma ka sanga ni an ka maa min ni a tilala na n'an tɛna se ka a nɔnabila n'an ta ye sa ka dusukun kankanmu kɛ ka se ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin a ma ala taala ka hinɛ a ni silamɛ fure bɛɛ lajɛlen la Modi Njayi ala taala y'a ka kalifa minɛ a la k'a to jamana baara sira kana la maa don maa min ko ni tanuni a tun bɛ dɔ fara maa si kan ni tanuni a bɛ minnu bɛ yen ni o ye ɲɛnamaw ye ni a b'o cogo yɛlɛma Modi ka sogoya kɛnɛ kana la tanuni kɛra Modi ka sogoya kɛnɛ kana la min bɛ maa sɔn hakilila hakili ɲuman tɛ maa minnu na min bɛ maa sɔn hakilila maa minnu bɛ faso jɔyɔrɔ dɔ la k'a fɔ ni a ma ɲɛ k'a fɔ ala taala ye faso jɔyɔrɔ ta ka kalifa i la a ka kan i ka baara kɛ ni tilennenya sabali bonya ani karama Modi tun bɛ jɛkulu min ɲɛmaaya la ni u b'a wele ko groupe parlementaire de l'opposition a coro ɲɔgɔn na VRD ka sanga ni a ka fanga sinamatɔnya baara kɔnɔna ye Modi Njayi kɛra maa ye sa maa min bɛ yen ni a ye fanga sinamatɔnya baara bɛɛ lajɛlen kɛ ni sabali ni jamana ka ɲɛtaa ɲinini ani hakilimaya a ka wulikajɔ fan fan k'i tun bɛ fɛn min ye a kɔnɔ fɔlɔ o de tun ye sabali ani hakilimaya ani jamana ka ɲɛtaa ɲinini siraw de ye Modi Njayi a kɛra maa ye Baroweli sɛrikili depite don a bangera yen a kɛra maa ye maa min ni a ɲagara kunnafonidilaw la n'a ye kunnafonidilaw kɛ a ka sira ɲuman ye n'a ma kunnafonidilaw dɔgɔya ɲɛ jugu fara ɲɛ ɲuman kan ko Modi Njayi a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a ko kunnafoni ye fɛn ye min bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ ka se ka ɲɔgɔn faamu min bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ ka se ka ɲɔgɔn hakilinaw dɔn ka ɲɔgɔn miirinaw dɔn ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko kunnafonidila dɔgɔya fara kunbaya kan sanga n'a ka waati bɛɛ k'a n'u kun bɛ jɛ k'a ka hakilinaw tila jamana ka ɲɛtaa siraw kana la ni kunnafonidilaw mako kun jɔra a la sanga n'a ka waati bɛɛ a tun min na ka se ka u lakana jamana kuntigi ka kɔrɔfɔ daminɛw ko a ko min ye assemblée nationale ye ko a bɛna to falaya la falaya min ni bancogo tɛ a la ni o ye Modi Njayi kɔ falaya ye ko falaya kɔni ko assemblée nationale a bɛna o ko kasi kɛ fo ka taa se alahutaala ka don ma barouli sɛrikili tɔgɔ la maa min bɛ yen ni o nana ka na dakurunɲɛ damadɔ fɔ modi njayi tɔgɔ la ka sanga ni a balimaw ni a baarakɛɲɔgɔnw ni a sinjiw ye an ka jɛ k' an ɲamada u ka dantigɛliw fɛ nin ye fami ka folikan ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma baroli bɛɛ a n'a lamini bɛɛ n'u bɛɛ lajɛlen ka folikan ye ka ɲɛsin nabaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ka foli kɛrɛnkɛrɛn ni mɔgɔ damadɔnin ye o fɔlɔfɔlɔ jɔn ye sheikh alhaj ibrahim bubakar keyita fami ko ka foli kɛrɛnkɛrɛn n'i ye i jɔra jɔyɔrɔ min na mori ka ko la président de la république ibrahim boubacar keita a ye avion spécial wuli ka taa mori nɔfɛ faransi ka na ni a ye fami ko k'a f'i ɲɛ na k'a ti bɔ an kɔnɔ i ni ce i yɛrɛ i ni ce i yɛrɛ ye a ti bɔ an kɔnɔ a b'an kɔnɔ a diyara an ye an bɛ dugawu k'i ye ka fara o kan jamana ala ka jamanadenw hinɛ don i la tilennenya ala k'o nɔgɔya n'i ye k'a ɲini ala subahana taala fɛ jamana jɔli tiɲɛ kan ala k'o nɔgɔya i ye foli filanan bi di jɔn ma mori njayi a daɲɔgɔn mori njayi a sigiɲɔgɔn mori njayi a baarakɛɲɔgɔn a sheikh ismail sise mori ka laɲini tun ye jamana jɔli ye a ka laɲini ye faso jɔli ye a ka laɲini ye ka an jɔyɔrɔ yira jamana kɔnɔ ala ye dɔnni min di a ma o dɔnni kan ka jamana jɔ n'o dɔnni de ye Nin bɛ dansigi bi kunnafoni la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnlen k'a lase kabablon tv ɲamadabaw ma aw minnu y an sugandi sa ka an kɛ aw ka kunnafoni lakika sɔrɔ siraw ye hali bi aw kana ɲinɛ an bɛ aw laɲini sa k'a fɔ aw minnu bɛ yen ni aw b'a fɛ k'an ka kunnafoniw sɔrɔ badabada an bɛ aw wele sa aw ka taa an ka page youtube sanfɛ aw ka taa ka taa aw abonner walasa an bɛ se ka kunnafoni di aw ma aw bɛ se ka kunnafoni sahalen sɔrɔ an ka page youtube bɛ yen page facebook bɛ yen fo ka taa se whatsapp kanw ma o tuma na an b'a ɲini aw fɛ sa aw ka taa page youtube sanfɛ aw ka taa ka taa aw abonner walasa an bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn baarakɛɲɔgɔn cogo min hali bi an bɛ foli kurakuraya ka lase aw ma aw ka timinandiya ni aw ka kanu na ka dugawudon kɛ sa alahutaala ka laseli wɛrɛ don an garijɛgɛ la